ndinanena poyambirira paja kunena kuti ndiwerenga chikalata chimenechi chimene chili mu chiyankhulo cha asamunda ndiye ndikamaliza nditanthauzira mu chichewa chiyankhulo chimene amalawi ambiri timamva chikalata chimenechi chatulusidwa lero uh, pachinayi pa April 23 mchaka chino cha 20, uh, 26 chili pamutu onena kuti mwala wokanidwa uja wapulumusa dziko la Malawi. Anduna olemekezeka a Mwanamvekha ali ndi mawu woti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Bungwe lanu bungwe la CDEDI lachiona chofunikira kwambiri kunena kuti lipherepo mphongo pa zomwe ayankhula nduna e, yofalitsa nkhani komanso amene ali mneneri e, wa dziko lino komanso kuphatikizanso kuti ndi mneneri wa chipani cholamula chipani cha dpp olemekezeka a Shadric namalomba a Namalomba auza Zodiak kunena kuti mavuto a mafuta amene ali mdziko muno uh, kuonjezera pa nkhondo imene ikuchitika ku dziko la ku Iran e, mafuta mdziko muno mulibe chifukwa chonena kuti dziko lino likuvutikabe kuti lipeze ndalama ija yakunja imene pa chingerezi amati forex popeza kuti a Namalomba si munthu wamba ndi mneneri wa boma ndi nduna ya boma ife tuganiza kuti angoyankhulapo chilungamo chosafuna kupindira ndevu mkamwa komabe tuganiza kuti akadapitiriza kunena kuti vuto la kusowa kwa forexku sikuti langokhuza mafuta okha lakhuzanso magawo ena a ntchito za chuma za dziko lino mwachisanzo ngati kunkhani za ulimi lakhuzanso kunkhani za umoyo zakhuzanso ku nkhani za mafactory komanso nkhani yopanga magesi komanso ntchito za mtengatenga ndi mtokoma kuyankhula kosapindira ndevu mkamwa kotereku kunapangisa kuti filling station chifukwa adamva kuchokera kwa boma uh, kumneneri wa boma amene amaoneka ngati kuti nthawiyo bomalo lilibe pogwira koma ife a CDEDI sitikuganiza kuti zinthu zinafika ponena kuti mpakana uh, zifike poti amalawi akhale pa kakasi koma tinene kuti uthengawo umachokera kwa munthu amene si munthu wamba ntchito yake ndi kuyankhulira boma Chodabwitsa n'chonena kuti mawu a Namalomba amabwera patangopita sabata imodzi pamene boma lomwelo kudzera mu newspaper ya Nation adauza mtundu wa Amalawi kunena kuti kukhala ngati kuti tayambako kumatolerako forex kusonyeza kuti forex yo ilipo. Ine Amayankhula a Namalomba nkunena kuti chipani cha dpp chitangokwanisa miyezi 7 chitengere boma kachiwiri. Mawu a Namalomba atipangisa kunena kuti tibwerere pambuyo tikaone manifesto ya chipani cha dpp. Mu manifesto ya chipani cha dpp adasindika kunena kuti ntchito yawo yoyamba ikhala kuonesesa kuti athane ndi vuto la njala, limene latheka padakali pano, athane ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja imene malinga ndi a Namalomba akunena kuti sizinatheke komanso athane ndi vuto la mafuta limene Malawi inali sakudziwa kuti silinatheke. Athu ndi Amalawi eni ake amene ali kumadera osiyanasiyana kumene kuli miyalayo koma choyambirira aphunzitsidwe kuti a- kumene kuli miyalayo Koma choyambirira aphunzitsidwe kuti azidziwa ndondomeko zotsatira, akaphunzitsidwa apasidwe zilolezo, pamene alibe kuthekera